geenụ ntị kịta ka m pịa unu ule ka m pịa unu latest n'anya ka m kọọrọ gị ọ bụrụ na mmadụ ị maha kpọọ gị na fon call adịghị agha abata na call gị and nọmba ya adịghị na fon gị ọ kpọọ gị na fon na-ekwu okwu adịghị agha ụdịka okwu ọ ya-ekwu ị ma na o nwee ife ọ chọrọ ikwu ife ị ga-emere mbụ gbanyụọ the phone sị ya kpọọ gị 10 minutes ka ị họtụ ife i siri n'ọkụ ọ kpọchighazie gị 10 minutes ya tinye this phone tinye fon gị na rekọd ọ na-ekwu ihe ọ na-ekwu ị na-erekọd ya ị na-alasite okwu n'ọnụ ị na-erekọd ya ọ na-ekwu ihe ọ na-ekwu ọ kpọchaa call ị gbanyụọ esokwana ya aka ọnụ o ekwukwana anything just na-arasite okwu n'ọnụ na-erekọdụ ya ị rekọdụchaa ya i sendere one or two people ha ejide as evidence maka na o nwere onye ihe a mere a lady ọ bụ na the lady dị fast enough ọ dị wise ọ dị very intelligent wee rekọdụ ihe niile ndị ahụ gwara ya rekọdụ ihe niile onye ahụ kwuru o ruzie ụbọchị a kpọrọ the person ọ gọba agọba e wepụta the record ifere wee bụrụ nke ya so ihe m ji agwa gị ihe a bụ na ya dị wise dị fast dị very intelligent ya dị very intelligent dị wise enough ị ghọtago ọzọ dị ka nwanne ụmụ agbọghọ gee ntị ọ bụrụ na nwoke ị mahọ kpọọ gị na fon i jihọ nọmba ya ọ kpọọ gị na fon ihe ị ya-eme bụ ị ya-asị ya hello who are you where are you calling from o wee sị gị na ọ so so person ka ọ bụ na ebe a ka o si akpọ ị sị how do you get my number kee ka i si wee nweta fon nọmba m ọ sị gị forget ya no just forget ya forget ya ọ bịa na-eprezi gị na-asị gị i love you na-ahaipụ gị na ị maka i love you i like you i want us to be friends Can we be friends? I want I want you to be my friend. Ị sị ya, young man, for the last time, kee ka i si nweta my number. How do you get my number? Ị dị mean amụkwana amụ maka ndị set up erika akụkọ ka m na-akọrọ unu gechaa ntị gị ọ na-ekwu na-ekwu na-ekwugheri ihe ga-eme don't call this line again blọkụọ ya cutuo the phone cutuo the call blọkụọ ya ịghọtago gechaa ntị maka o nwere a girl ihe a mere ọ gbasaa marriage ya ọ nụzịghị di because na ọ dị so cheap o nwere girl na-achọ ịnụ di fiancé wee nye ndị ọyị ya nwoke ndị ọyị fiancé ya onye chọrọ ịnụ ya nyelie nyere ndị ọyị ya phone number the girl ka ha kpọgo the girl maka onwe kwesị after the girl ka ọ maragoro ụdịrị mmadụ ọ chọrọ ịnụ e wee nye e wee kpọọ the girl ọ bụrụ na the girl dị so cheap

ihe niile ahụ ya na ya na-ekwu na phone ihe niile ha mere e wee rekọdụọ sendiara ya fiancé chọrọ ịnụ ya ebe a ka marriage nọ wee end up so ị kwesịrị ịma ihe gị bụ young girl be at check be at alert all the time ị dịna so weak ị dịna so cheap and local before mmadụ na-afụ gị ị fụgo ya ọ yakwa ka e ji sị na na m achaka nwaanyị na obi esika amaghị ụdịrị mmadụ ị bụ na ha amụta gị ama ị ma amụta mụ a da-ama ụdịrị m maka adị m very intelligent I'm a very intelligent woman before ị na-afụ m afụgo m gị amụ m anya ka azụ so ị needịrị ịma ihe mụrụ anya ka azụ abụna onye a ya na-enweta easily onye na-fall in love easily onye dị so cheap anya gị saa mụrụ anya ka azụ ka ọ bụrụ ma ha bata ị dị fast enough mara ihe ị ga-eme ịghọtago ị ya-adị very very intelligent hmm? mụrụ anya ka azụ anya saa anya gbaa. Ị ghọtago?